A dispettu de sa minimada de sos reatos, Nùgoro a livellu natzionale abarrat sa prima pro su tantu de omicìdios cada chentu miza abitantes. In sa provìncia de Nùgoro in su duamiza e sèichi sunt istados deghe vìrgola noe chin d'una minimada de s'ùndichi pro chentu rispetu a s'annu prima, In custa classìfica de pagu profetu, sa provìncia de Tàtari est sa 'e ses a livellu natzionale, chin su chimbe vìrgola sete pro chentu chin d'una minimada de su bintibàtoro. Custu est su chi essit a pizu dae sa relata supra sa criminalidade in Itàlia in su duamiza e sèichi fata dae su Sole Ventiquattrore picande in cunsideru sos datos de su Ministeru de s'Internu. Sa provìncia de Nùgoro, semper cunsiderande sos datos de su giornale econòmicu, est sa prima puru pro sas estorsiones, trintatres vìrgola tres cada chentu miza abitantes, in aumentu de su trèichi pro chentu. Sa classìfica generale de totu sos reatos biet prima sa provìncia de Milano, ùrtima cuss'e Aristanis, Nùgoro est sa 'e trintatres. In prus, Nùgoro est de sas primas pro sas trampas informàticas, sa 'e bàtoro, sichia dae Tàtari. Sos agentes de s'iscuadra mòbile de sa questura de Nùgoro e de su commissariadu de Siniscola ch'an ispèrdiu una grefa chi traficabat e bendiat droga in Orosei, Sos politzotos an arrestadu chimbe pessones a segus de sos provedimentos firmados dae su gip de su Tribunale de Nùgoro Claudio Cozzella. Sos arrestados sun Giorgio Chessa, barantotto annos de Lòcula, e Stefano Spina, bintiduos annos de Oniai, ambos allevadores, chi sun in su càrcere de Badu 'e Carros. Un'òmine de barantot'annos de Irgoli est a sos domiciliares, un'àteru de Orosei de chimbantun'annos at su divieto de dimora, pro unu pitzinu de bintun'annos semper de Orosei su gip at dispostu s'òbricu de firma. Dae sas indàgines mandadas a dae innantis dae sa Politzia de Istadu, chin sa supervisione de su PM Tommaso Giovannetti, est essiu a campu chi in custa atividade criminale b'intrabat peri unu minorenne chi bendiat sa droga. Dae s'inchiesta resurtat chi sa grefa gestiat un'ispàciu de marijuana e cocaina bene aviadu e li permitiat de balanzare unu bellu tantu de dinare a su mese. S'atividade de bèndida aumentabat in istiu e cunsegnaban sa droga peri a domicìliu a sos turistas. Sa marijuana l'aiant prantada in localidade Sos Alinos, mentres sa cocaina la comporaban greza dae s'òmine de barantot'annos de Irgoli e a pustis la misturaban pro la bèndere. Sos duos indagados principales los an arrestados su dechesete de Santu Gabine de su duamiza e sèichi, cando sos investigadores de s'iscuadra mòbile los an acassados in unu depòsitu cubadu sicande bindighi chilos de marijuana, ma a dispetu de cussos provedimentos an sighidu in s'atividade de ispàciu fintzas a s'arrestu de oje. Sos finantzieris de su Cumandu Provinciale de Tàteri an fatu un'àteru secuestru de droga. Sos finantzieris de su grupu de Terranova an firmadu e arrestadu una fèmina nigeriana de barantaduos annos residente in unu centru de acoglièntzia temporànea de su comune de Selàrgius e l'an cassada isbarcande dae su tragheto de Civitavecchia. Cando sa fèmina est colada in su portu sos canes antidroga de s'unidade cinòfila addestrados pròpriu a acatare sa droga l'ant apuntada. Sos militares tando ant detzisu de li fàghere controllos prus fungudos ca pessàbant chi fit unu curreu de òvulos. E difatis, sos controllos ant cunfirmadu chi sa fèmina aiat duos òvulos chin cocaina. Sa droga de calidade arta, una borta partida in doses, in su mercadu de Casteddu podiat frutare prus de chentu miza euro. Acabadas sas formalidades, sos militares an arrestadu sa fèmina pro tràficu de droga. S'autoridade giuditziària de Tèmpiu at dispostu de che la tramudare a su càrcere tataresu de Bancali. A pustis de sas fèrias de istiu su pianu de rilànciu de su territòriu de Nùgoro at torradu a cumintzare su percursu suo. Su pianu, cumintzadu duos annos faghet chin sa cabina de regia a ghia regionale, l'an chèrfiu sas istitutziones, sas fortzas sotziales e imprendidoriales de su territòriu, pro dare un'ispera de isvilupu a una provìncia chi si non arriscat de si che mòrrere pro s'ispopulamentu e sa tancada de s'indùstria. Como, a pustis de tempus meda, paret arribbadu a crompimentu. An a èssere finantziados unos cantos progetos pro trinta milliones de euro e an a servire pro torrare àlinu a territòrios in pelea o dare prospetivas nobas a cumpartos istòricos che a cussu de su màrmaru in Orosei, Su presidente de sa Giunta Pigliaru chin sos assessores de sos Affares Generales Filippo Spanu, de sa Cultura Giuseppe Dessena e de sa Sanidade Luigi Arru, a borta 'e die fin in Nùgoro, in d-un'addòbiu fatu in sa sede de sa Provìncia pro presentare e firmare s'acordu de programma. No est sa prima borta chi sa Giunta Regionale e sos rapresentantes de sos territòrios s'addòbian pro faeddare de custu pianu. Oje, fortzis, Est una tapa de importu pro colare de sas paràgulas a sos fatos cuncretos, chin su finantziamentu de sos progetos chi ch'an superadu sa valutatzione de sa commissione tècnica. Pro totus, s'ispera est chi si podat cumintzare a traballare pro sos progetos aprovados, ca sa Giunta at firmadu sa delìbera chi assignat sos finantziamentos. Su coro Ghentiana de Ruinas direttu dae su mastru Gianni Puddu pro sos omines e sa corale de Siurgus Donigala diretta dae su mastru Felice Cassinelli in sa setzione de sas feminas ana bintu sa secunda edizione de su cuncursu corale Nuoro, patria dei cori su e tres Memoriale Bobore Nuvoli a Manutenta. Sos coros chi an partecipau in tottu fini trechi. Sa manifestatzione fit promovi organizada dae s'assòtziu culturale Bobore Nuvoli, in collaboratzione chin s'assòtziu Ballos sos Canàrios de Bobore Nuvoli, chin sa diretzione artìstica de Etta Nuvoli, fiza de Bobore, e Gian Paolo Caldino. S'ispetàculu pro tancare sa manifestatzione l'at presentadu Giuliano Marongiu in su Teatro Eliseo. Sa giuria tècnica, presidia dae Gian Paolo Mele Corriga, diretore de su Coro de Nùgoro, In sa setzione maschile at assignadu su segundu postu a su coro Sos Astores de Golfo Aranci, su terzu a su coro Sant'Austinu de Alà. In sa setzione feminile segundu est issiu su coro Eufonia de Gavoi e terzu su coro Duennas de Biddanova Monteleone. Sa novidade de cust'annu, in prus de sas duas setziones, fit su votu de su pùblicu chi at premiadu su coro Astores de Golfo Aranci. Sa corale Bendas, direta dae su mastru Giampaolo Caldino, at presentadu unu branu inèditu de Bobore Nuvoli e su mastru Caldino, Paris a Garzia Tondo, chin s'acumpanzamentu de Grazia Porqueddu an intonau Intrannas chin su testu de Bobore Nuvoli. A s'ispetàculu ana picau parte peri su grupu mini-folk Bustianu Satta e su coro de Nùgoro. Duas pessones arrestadas e chimbe denuntziadas a pede lìberu in s'ìnteri de unos cantos servìtzios de controllu fatos in custas dies in su territòriu de cumpetèntzia de sos carabineres de sa cumpania de Siniscola diretos dae su capitanu Andrea Leacche. Sos carabineres de s'Istatzione de Siniscola ant firmadu e arrestadu unu pitzinu de bintiset'annos de sa bidda ca l'ant acassadu chin setantabator gramos de hashish partios in doses. Su pitzinu fit zirande in màchina in sa bidda e sos carabineris l'ant firmadu pro unu controllu, chi at bocau a pizu sa droga destinada a sa bèndida, l'an arrestau e como est a disponimentu de s'autoridade giudiziària. In ocasione de àteros controllos, sos militares an sinzalau a sa prefetura àteros tres zòvanos pro cussumu de droga. Sos carabinieri de su nùcleu radiomòbile an arrestau unu tzitadinu marochinu de barantunu annos, chi at dau generalidades frassas pro non ch'èssere bocau dae su territòriu italianu. Sichin fintzas sos controllos in sos caminos pro prevènnere incidentes, e sos militares ant denuntziadu chimbe autistas ca fin guidande imbriacos e che l'ant ritiradu sa patente. Sos agentes de s'iscuadra mòbile de sa questura de Nùgoro e de sos commissariados de Lanusei e Siniscola ant fatu un'àtera operatzione antidroga, Sos politzotes, in s'interi de unu servìtziu contra sa produtzione e s'ispàciu de droga, ant cassadu unu campu de cannabis indica chin duchentos binti fundos in localidade Sologheddu in sartu de Garteddi. Pro non che la bier dae artu, sos fundos fin cubados in mesu de unu campu de trìdicu muriscu de belle un'ètaru. Sos agentes ant cassadu in su campu unu pitzinu de bintiduos annos de Lòcula, l'ant sichidu e ant iscopertu unu laboratòriu ubi sicaban sos fundos de droga. In s'interi de sos controllos ant acatadu binti chilos de droga, unos cantos sistemas pro la sicare, e sa droga secuestrada in su mercau aiat àpiu frutau prus de duchentamìza euro. Su bilànciu de s'operatzione est su secuestru de binti chilos de mariuana e s'arrestu de una pessone. In su duamiza e dechesete puru sas esportatziones in s'èstero de sas impresas minores e mèdias sardas sunt creschende, Si registrat su trechi virgola sete pro chentu in prus rispettu a su duamiza e seichi, pro chentusessantanove milliones de euro. A cunfirma de custa crèschida bi sun sos datos de s'Osservatòriu pro sas impresas minores de Confartigianao Impresas Sardigna, chi pertocant sas esportatziones sardas in sos primos ses meses de su duamiza e dechesete. A sos clientes istranzos lis agradit mescamente s'agroalimentare, chi est su barantatres virgola tres pro chentu de sas esportatziones, chin produtos de furru, casu, peta traballada, birdura e frùtora acufetada, produtos ìticos. Ma creschene peri abbigliamentu e iscarpas, mòbiles e materiale metallìferu. Intre sas provìntzias sa prima est Casteddu chin otantatres milliones e su chimbantases virgola unu pro chentu in prus rispetu a sos primos ses meses de su duamiza e seichi, sichin Tàtari chin trintoto milliones chin una minimada de su zero virgola ses pro chentu e Nùgoro chin doichi milliones e su bintisete pro chentu in mancu. Sas impresas sardas esportan mescamente in sos Istados Unidos, Germània, Frantza, Ispagna, Isvìtzera, Tzina, Cànada, Giapone, Inghilterra e Olanda. Stefano Mameli, segretàriu regionale de Confartigianao, sutalìniat chi s'impinnu de sos imprendidores e s'azudu de sa Regione pro mezorare sa calidade de sos produtos, e pro imparare tècnicas nobas de vèndida e de connoschèntzia de sos mercados èsteros, est dande sos primos frutos fintzas si pro como est galu chito dare una valutatzione. Decheoto miza firmas collias in binti dies, tres miza in prus rispetu a sas chi bi cherent pro indire unu referendum consuntivu. Est s'obietivu crompiu dae su movimentu referendàriu Insularità in Costitutzione chi at tancadu oje sa mobilitatzione chi at a permìtere su referendum in beranu. Est istada una fase ispantosa, mandada de innantis chin contipizu e passione dae grupos de volontàrios e amministradores locales chi ant pòtiu contare subra de s'istrutura de sos riformadores gastende pagos euros, at nadu Roberto Frongia, presidente de su comitadu promotore. Ma dae oje mudamus passu, cherimus su progetu de s'insularidade e chi andet in totu sa Sardigna e chi diventet una batalla de totus chi ponzat paris totu sos sardos. S'obietivu de su movimentu referendàriu est cussu de pònnere s'insularidade in sa Costitutzione italiana, ue bi fit fintzas a su duamizeunu prima de sa riforma de su Tìtulu Cuintu, In su cuesiu si cheret si cheren informare sos sardos e sos italianos de sos profetos de s'insularidade pro sa vida econòmica e sociale de sa Sardigna chin gastos finantziàrios e umanos chi s'Istadu centrale non cussiderat in nudda o cuasi. Suta su profilu giurìdicu si cheret impreare s'artìculu chentu setantabàtoro de su Tratadu de s'Unione Europea pro ispìnghere su Parlamentu a una modìfica costitutzionale. In su duamiza e bìndichi l'an eletu sìndicu de Padru pro sa de bator bortas, unu comune chi pro more de s'impinnu suo, in su millenovichentosnovantases at àpiu s'autonomia dae Buddusò. In sa carriera polìtica sua at bidu fases diferentes de sa polìtica regionale e natzionale chin ingàrrigos de prestìgiu e responsabilidade. Est istadu a costazu de Nino Giagu in sa DC, Amicu de su presidente Francesco Cossiga e como est unu de sos esponentes de su centro-sinistra regionale chin s'UPC chi at fatu naschire pròpriu issu. Semus faeddende de Antonio Satta, setantases annos, protagonista de su libru de su giornalista Augusto Ditel L'instancabile condottiero, una negossiada intre su giornalista e Satta chi contat sos ùrtimos trint'annos de s'istòria polìtica sarda. Su libru l'ant presentadu lunis in Nùgoro in sa Biblioteca Satta. Nd'ant faeddadu s'autore de su libru, s'editore Carlo Delfino, Su sìndicu de Nùgoro Andrea Soddu e su protagonista, Antonio Satta. At coordinadu su giornalista Antonio Rojch. Una familiaridade chin sa tzitade de Nùgoro naschia pro more de duos òmines mannos nugoresos, su poeta Bustianu Satta e su giurista Sarbadore Satta. chi at iscritu testos fundamentales pro su diritu processuale, ma mescamente su romanzu Il giorno del giudizio. A lu contare, custu ligàmene, a sos istudentes de su Polo Universitàriu Nugoresu est istadu professor Paolo Grossi, presidente de sa Corte Costitutzionale, bènniu a Nùgoro pro picare parte a unu cunvegnu organizadu dae su Cussòrtziu Universitàriu de Nùgoro e dae s'Òrdine de sos Dutores Agrònomos e Forestales, le terre cìviche, le politiche e il territorio, custu fit s'argumentu de s'addòbiu, una matèria chi Grossi connoschet bene, ca chin s'istùdiu suo de su millenovichentossetantasete aiat contribuiu a firmare sa liquidatzione de sa propriedade agrària culletiva. A dies de oe, gràssias a sa giurisprudèntzia de sa Corte Costitutzionale, totus reconnoschent s'importàntzia de sas terras cìvicas a livellu sotziale e econòmicu, e pro s'amparu de s'ambiente chi sas comunidades an fatu pròpriu chin sos impreos cìvicos. A li dare su benevènniu a Paolo Grossi bi fin su sìndicu Andrea Soddu, su presidente de su Cussizu Fabrizio Beccu e sas autoridades civiles e militares de sa provìncia. In s'interventu suo su presidente Grossi, zuze costitutzionale de su duamiza e nove, e presidente dae duos annos, at faveddau de sa propriedade agrària culletiva, de sa batalla fata pro tènnere su reconnoschimentu de s'importàntzia sua. S'addòbiu est acabau chin sa cunsigna de una targa pro li torrare gràssias pro su contributu suo pròpiu a su contipizu de su bene colletivu. Sa Lega Coop de Nùgoro e Ozastra, pro cras in Nùgoro promovet un'addòbiu territoriale in sa sede de su CESP de Pradu pro faveddare de sas lìneas guida de sa Regione pro ammaniare e gestire sos Plus duamiza e decheoto-duamiza e binti, pro faveddare de una fase nova de sos Plus, de sas resursas de sa cooperatzione sociale in sa programmatzione, progetatzione e gestione de sos servìtzios territoriales, a s'addòbiu an a intervènnere sos amministradores locales, sos funtzionàrios de sos comunes, de sas asl e de sas cooperativas de su setore, an a coordinare Silvio Obinu, referente Legacoop Sociali provinciale, Totoni Sanna, presidente Legacoop Nùgoro e Ozastra, Andrea Pianu, coordinadore regionale Legacoop Sociali. Est prevìdiu s'interventu de su sìndicu de Nùgoro Andrea Soddu e de s'assessore regionale a sa Sanidade Luigi Arru. Sa Lega Coop sutalìniat chi dae prus de deche annos sos Plus rapresentan un'esperièntzia de importu in sos territòrios. S'ispìritu de sa Leze regionale bintitres de su duamiza e chimbe fit de fravicare unu sistema integrau de servìtzios a misura de sos bisonzos de sas pessones, ponende a banda su localismu comunale e chircende de fàchere andare a manu tenta sos bisonzos sotziales e chin sas esigèntzias de sa sanidade. Ma a pustis de s'isperimentatzione su percursu e s'entusiasmu an cumintzau a benner mancu biende su chi càpitat in sa pràtica fitiana. Dae su sèichi de Santu Gabine, sos belle doichimiza allevadores sardos de su setore ovi-caprinu, An a poder presentare dimanda pro sos interventos a sas aziendas de su cumpartu detzisos dae sa Giunta e dae su Cussizu regionale pro parare fronte a sa crisi cajonada dae su tempus malu e dae sa minimada de su pretziu de su casu perbechinu romanu in sa campagna duamiza e sechi duamiza e dechesete. Barantachimbe miliones de euro an a serbire a pacare trèichi euros a capu cunforma a su tantu presente in azienda a su trinta de làmpadas duamiza e dechesete. Sas dimandas las depene presentare. in d-unu de sos trintaduos isportellos ùnicos territoriales de s'Agentzia Laore Sardigna. Comente Giunta e assessorau, chin su contributu profetosu de sas Agentzias Agrìculas regionales e sa collaboratzione de su Cussizu regionale, amus mantesu s'impinnu picau chin sos pastores e sos assòtzios de categoria de contipizare cantu prima pro azudare su mundu de sa campagna, at nau s'assessore a s'agricoltura Pierluigi Caria, ammentande chi in pacu prus de sessanta dies an acatau trinta milliones de euro de integrare a sos dechesete zai postos de su Cussizu regionale pro su cumpartu. Pro aere sos azudos, sas aziendas prima depene comunicare e petzi chin sa posta certificada a sa Regione su tantu de su latte produiu in s'interi de sas campagnas duamizebindichi-duamizesechi duamizesechi-duamizedechesette e su tantu de su latte conferiu a su primu comporadore e, in casu de produtores chi traballan su latte in azienda, su tantu de su latte traballau. Sunt bintunu sos milliones postos a disponimentu de su progetu Tutti a iscola, arribbau a su 'e tres annos, chi punnat a metzorare sas cumpetèntzias de sos dischentes e a cuntrastare sa dispersione iscolàstica. Sas lìneas de interventu sunt tres, metzorare sas cumpetèntzias de base in italianu e matemàtica, Sas iscolas apertas, sa didàtica laboratoriale pro su sustentu psicològicu-pedagògicu e de mediatzione interculturale. Duos milliones e ses an a andare a sas autonomias iscolàsticas de su territòriu de Nùgoro pro more de sos fundos de isvilupu e coesione e de integratzione pro su pianu istraordinàriu de rilànciu de su 'e Nùgoro. Su programma de sos interventos l'an presentau custu manzanu in s'interi de una cunferèntzia istampa su presidente de sa Giunta Pigliaru e s'assessore regionale a sa pùblica istrutzione Giuseppe Dessena, Intre sas novidades de cust'annu b'est sa firma de su protocollo de intesa intre Regione e Ministeru de s'Istrutzione chi garantit a sos insegnantes sardos, impinnaos in sos progetos de Tutti a iscola, su puntègiu in sas gradatòrias. In prus an firmau peri unu protocollo intre MIUR e Regione pro su potentziamentu organizativu chi at a serbire a garantire s'azudu a sos dirigentes iscolàsticos regentes. Intre sos interventos mandaos a dae innantis dae sa Regione b'est cussu de afortiare sa cultura professionale, de sos insegnantes. Pro cussa ant postu oto miliones e ses a disponimentu pro sa formatzione, unu programma de tres annos pro imparare unu mètodu didàticu annoadore. An a èssere prus de chentu binti sos atletas chi an a partecipare dumìnica in Nùgoro a su campionadu regionale de judo, Un'adòbiu amaniau gràssias a su traballu cumpartiu de sa Federatzione de Judo e s'assòtziu Progetto Farfalla de Nùgoro chi dae medas annos est impinnau, non petzi in s'atividade agonìstica ma peri in s'inclusione sociale de sos pitzinnos diversamente àbiles. Su primu torneo Progetto Farfalla riservau a sos judocas de sa categoria Esordientes A juniores e master, s'at a fàghere in sa palestra de su Centru Isportivu de sos Salesianos e sas garas an a cumintzare a sas nove e mesa 'e manzanu. Su programma de sa manifestatzione, chi torrat a Nùgoro a pustis de una paja annos, est istadu presentadu in s'ìnteri de una cunferèntzia istampa, presentes su mastru Nanni Sale, presidente de su progeto Farfalla, sa vicepresidente Patrizia Casta e su segretàriu Mariolino Pinna. Sos dirigentes de sa sotziedade nugoresa an faveddadu de su prèssiu mannu pro su reconnoschimentu chi an àpiu, sinzale chi su chi an fatu in custos annos est istadu de profetu mannu, ma an sutalineadu sa dificultade de organizare in Nùgoro unu torneu a su cale partetzipan atletas meda ca non bi sun sas istruturas adatas. a ospitare cumpetitziones goi cumplessas. Su mastru Nanni Sale at faeddadu de s'importàntzia agonìstica de sa gara e de comente at a èssere de profetu pro sa tzitade ca sos atletas sunt acumpanzados dae sos familiares e s'ispera est chi s'amministratzione comunale cumprendat chi custos apuntamentos podent dare meda non petzi a s'isport ma fintzas a s'economia nugoresa. Torrande a su progeto Farfalla, sunt chentu sas pessonas chi b'intrant, sessanta atletas, chi andana dae sos dòighi a sos sèighi annos, atletas chi in custos annos an bidu s'impinnu fitianu issoro premiau chin sa partetzipatzione a garas in continente e in Frantza. Arribat in Sardigna puru s'inchiesta de sa magistradura isvìtzera chi est indagande supra unu casu de currutzione in sa Fifa, sa federatzione internatzionale de su fùbalu, pro s'assignatzione de sos diritos televisivos de sos mondiales duamìa e bintises e duamìa e trinta. Intre sos indagados b'est s'isceicu Nasser Al-Khelaifi, mere de su Paris Saint-Germain. Sos finantzieris de su cumandu provinciale de Tàtari, a segus de su mandadu de sa Corte de Apellu de Casteddu, Ch'ana secuestrau Villa Bianca in localidade Porto Cervo chi si balet sete milliones de euro. S'immòbile de propriedade de una sotziedade internatzionale fit in sas disponibilidades de Jérôme Valcke ex segretàriu generale de sa Fifa e pro sos inquirentes a pustis de indàgines aviadas in sos meses passaos est sa prova de sa corrutzione pro comporare sos diritos televisivos de sos campionados mondiales Sos finantzieris an fatu unas cantas percuisitziones e auditziones a pessones e suzetos chi sun ligaos in carchi manera a sa sotziedade proprietària, acuisinde documentos, materiale informàticu e telemàticu netzessàriu pro sichire sas indàgines. Custa operatzione at pertocau bator natziones de sa Comunidade Europea, Frantza, Grècia, Itàlia e Ispagna, e at bidu sa partetzipatzione de Eurojust, Unidade Europea de Cooperatzione Giuditziària. Sos plus, istituios chin leze regionale in su duamiza e chimbe, sun istaos s'argumentu de unu seminàriu promòviu in Nùgoro dae sa Lega Coop provinciale de Nùgoro e Ozastra. Sa punna fit de pompiare a sos resurtados de custu istrumentu de importu, a pustis de prus de dech'annos, nàschiu chin s'obietivu de fàchere unu sistema integrau de servìtzios pro sos bisonzos de sas pessones, brincande che sas làcanas comunales. A s'addòbiu fatu in sa sala cunferèntzias de su CESP de Pradu an partetzipau Silvio Obinu, referente Legacoop Sociali provinciale, Andrea Pianu, coordinadore regionale Legacoop Sociali, s'assessore a sa Sanidade regionale Luigi Arru, Totoni Sanna, presidente Legacoop Nùgoro e Ozastra, Claudio Atzori, presidente regionale Legacoop. Medas sos amministradores locales, sos funtzionàrios de sos comunes, de sa ASL e de sas cooperativas presentes. A rapresentare su comune de Nùgoro bi fit s'assessora a sos Servìtzios Sociales Valeria Romagna. A pustis de prus de dech'annos si podet narrer chi su bilànciu de sos plus si podet cunsiderare profetosu Ma carchi accontzu li bisonzat. In prus est istau sutalineau chi, su prus de sas bortas, sas amministratziones locales e sos ufìcios de pianu depent programmare sas atividades issoro cunforme a sos indiritzos regionales prorogaos annu chin annu, chin su dinare chi est benende mancu semper de prus e su tantu de sas pessones chi ant bisonzu de assistèntzia chi imbetzes est creschende. mescamente in unu territòriu che a su 'e Nùgoro suzetu a ispopulamentu e ube sa populatzione est semper prus antziana. No abrandan sas polèmicas supra sa continuidade aèrea unu, eris su ministru de sos Trasportos, Graziano Delrio at firmau sa pròroga de sos cullegamentos dae Casteddu pro Roma e Milano, chi isetande su bandu novu, andau desertu unos cantos meses fachet, l'at a gestire Alitalia. Ma supra sa continuidade aèrea principale, cussa de sos iscalos de Terranova, S'Alighera e Casteddu pro Roma e Milanu, s'Unione Europea est ammaniande un'interventu ca cunsiderat su dinare dau a sas cumpannias aèreas un'azudu de Istadu Sa Commissione UE supra sa cuncurrèntzia at cuntestau a sa Regione sos recuisios prevìdios in sas garas novas pro sa continuidade territoriale. Si s'istrutòria diat andare a fundu e si diat arribare a una procedura de infratzione pro azudos de Istadu, s'Italia at s'òbricu de torrare su dinare pùblicu chi sa Regione at dau a sas cumpannias aèreas. S'assessore de sos Trasportos, Carlo Careddu, duncas est prontu a un'àtera batalla. Non semus dispostos a sutamìtere sos bisonzos de sa colletividade nostra, chi pro nois sunt letzìtimas, a unu regulamentu comunitàriu generale chi reconnoschet a metade sos problemas ligaos a s'insularidade, permitinde de garantire petzi servìtzios mìnimos. E supra cust'àtera tèula arribada dae s'Unione Europea s'opositzione intervenit a boche manna. Sa Sardigna arriscat s'isulamentu in totu pro sos matzimbróddios de una Giunta isenta, nat Ugo Cappellacci, coordinadore regionale de Forza Italia, Una Giunta chi no est a tretu de detzìdere e de difèndere sos diritos de sos sardos. Intre sa chida chi intrat, su Cussizu regionale diat dèpere aprovare sos ùrtimos ses capìtulos de sa riforma de sa rete ospedaliera, Ma no est nau chi andet totu lìsiu, ca chin su tempus creschent sos dolores de mata intro de sa maggioràntzia de centru-sinistra, manu manu chi s'acùrtziat s'iscadèntzia de sa legisladura. Unu sinzale de sos problemas est istada sa votassione de s'emendamentu de s'opositzione, promòviu dae Emilio Usula de sos Rossomori, pro trantzire a s'acabbu de sa discussione de sa leze, s'esame de sa situatzione de s'ispidale Santu Frantziscu de Nùgoro e b'at problemas puru pro sos acantonamentos, a pustis de s'addòbiu intre Regione e Guvernu pro pedire sa minimada de sos seschentos otantabattor milliones prevìdios pro cust'annu. Su Partito dei Sardi eris at atacau sa Giunta Pigliaru criticande su chi est fachende pro custa chistione, moghende dae s'acordu Paci-Padoan pro arribbare a sos ricursos a sa Corte Costitutzionale ritiraos sas matessis crìticas chi fachet s'opositzione e pro cussu su PD at rispostu a tostu pedinde unidade in sa coalitzione. An a èssere sas dies imbenientes a nàrrere si sa magioràntzia de centru-sinistra at galu sos nùmeros pro ch'acabare sa legisladura. Sas eletziones polìticas sun zai fachende istrìnghere alleàntzias intre sos partios. Tocat de bìdere si at a bìnchere sa gana de abarrare in su centrusinistra o cussa de pompiare a esperièntzias polìticas novas pessande a sas eletziones regionales. Cando b'at de azudare calicunu in dificultade, Nùgoro b'est sèmpere. In custas oras sa tzitade est impinnada pro dare un'ispera a Alice, una pitzinnedda de duos annos malàdia de leocemia. Assòtzios culturales, artistas, comune, imprendidores, tzitadinos sunt traballande pro fàchere a manera chi sa manifestatzione Una canzone per Alice, in programma cras a sas nove 'e sero in su Teatru Eliseo, collat su dinare netzessàriu a sos genitores pro garantire sas curas adeguadas pro Alice. Su programma l'ant presentadu custu manzanu in s'interi de una cunferèntzia istampa fata in sa sala cunsiliare de su Comune. Presentes s'assessore a su Turismu Marcello Seddone, su mastru Michele Turnu, diretore de su Coro Su Nugoresu e diretore artìsticu de sa manifestatzione, sos nonnos de Alice. S'assessore Seddone at sutalineadu su bonu coro de sa tzitade, chi est sempes presente pro chie sufrit, e su Comune at dadu su permissu de impreare s'Eliseo de badas. Michele Turnu at faveddadu de su cuncertu, sutalineande sa disponibilidade de sos artistas e de sos grupos a picare parte a sa manifestatzione e chie no at pòtiu esser presente, at postu a disponimentu sos CD pro los bèndere e dare su balanzu pro curare Alice. At a presentare Lucia Cossu. A parcu ant a artziare su coro Su Nugoresu, Ammerare, Cantidos, Etnias, Davide Guiso e Francesca Lai, Luciano Pigliaru, Simona Canu, Boes e Merdules.